Dia dhaoibh a pháistí agus fáilte go dtí Gaelscoil Osraí. Is mise Múinteoir Maeve agus beidh mise ag múineadh Naíonáin Mhóra na bliana seo chugainn. Hello boys and girls, my name is Múinteoir Maeve and I'm going to be teaching Naíonáin Bheaga, Junior Infants, this coming September. Now, seo Teddy Múinteoir Máise agus Táim féin agus Múinteoir Máise an-mhór lena chéile agus d'fhág sí Teddy i mo theach inné. Múinteoir Máise The other Junior Infants teacher left her Teddy in my house yesterday, so caithfidh mise dul agus Múinteoir Máise a fháil and give her Teddy back to her. An dtiocfaidh sibhse liomsa ag lorg Múinteoir Máise? Tar liom anois! Follow me in to the school and we'll find Múinteoir Máise. B'fhéidir go bhfuil a fhios ag Eileen, maybe our secretary Eileen knows where Múinteoir Máise is. I'll go check now.
Dia dhuit, Múinteoir Maeve. Dia dhuit, Eileen.
Conas atá tú? Go maith, Múinteoir Maeve agus tú fhéin? Ar fheabhas.
Eileen, táim ag iarraidh Teddy a thabhairt ar ais go dtí Múinteoir Máise. An bhfaca tú Múinteoir Máise in aon áit mar ní féidir liom í a fháil? Ní fhaca. Ach ar fhéach tú sa halla? B'fhéidir go bhfuil sí sa halla?

Ó wow a pháistí, féach ar seo! Táimid i halla na scoile, we are in the school hall now. I don't see Múinteoir Máise anywhere but look around, it's a lovely big open space agus seo an áit ina mbeidh sibhse ag déanamh damhsa Gaelach agus ehm b'fhéidir gleacaíocht, you might be doing Irish dancing and gymnastics in here and we're going to have loads and loads of fun. playing in all this great open space in our P.E. hall, ach faraor, ní fheicim Múinteoir Máise anseo, so beidh orainn féachaint áit éigin eile. Hmm. B'fhéidir go bhfuil sí sa seomra ranga. Cad a cheapann tú, Teddy? Yeah, rachaimid go dtí an seomra ranga chun féachaint an bhfuil Múinteoir Máise ann. Tar liom! Féach, a pháistí, táimid lasmuigh den seomra ranga. We're outside Múinteoir Máise's seomra ranga. B'fhéidir go bhfuil sí istigh. Maybe she's inside. Cnagfaidh mé ar an ndoras. Hmm. Rachaidh mé isteach. Tar liom. Ó, wow! Féach ar an seomra álainn seo, a pháistí. Táimid istigh i seomra Múinteoir Máise. B'fhéidir go bhfuil sí anseo. Ó, Múinteoir Máise! Múinteoir Maeve! Hi, Múinteoir Máise!
Conas atá tú? Go maith, táim ar fheabhas, Múinteoir Maeve. Bhuel, Tháinig mé anseo mar d'fhág tú teidí liomsa inné, you left your teddy with me, agus tháinig mé anseo chun teidí a thabhairt ar ais duit. Míle buíochas Múinteoir Maeve. Tá fáilte romhat. Ááá, go hiontach ar fad. Múinteoir Máise, Bhíos just a rá le na páistí cé chomh iontach is atá an scoil and I wanted to show them your seomra ranga, to show the páistí all of the different activities and things that you'll be doing at ho or i when you come to school in Mí Meán Fómhair. Yeah, tá go leor againn, Múinteoir Maeve, sa scoil seo. We have so many things in this school, Múinteoir Maeve, a lán rudaí. Féach ar na bréagáin anseo, páistí! Wow!
Bréagáin do na páistí agus na buachaillí, na cailíní agus na buachaillí. Ar agus...

A pháistí, when ye come to the Gaelscoil you're going to be learning how to read as Gaeilge and we have lots of small books that you'll be able to take home to read sa bhaile and lots of big leabhair, leabhair mhóra, that we are going to read together ar scoil. Sin go hiontach, Múinteoir Máise. Agus anseo, Múinteoir Maeve, bíonn siad ag cleachtadh na lámhscileanna, páistí, you'll be practising your hand skills. So, you'll be learning to cut and colour, play marla.

Á, beidh an-spraoi againn, Múinteoir Maeve. Iontach! Táim ag feitheamh agus ag tnúth go mór do mí Meán Fómhair. Ó, a pháistí, we are so looking forward to meeting all of you Oh, so excited. in September when you come into our school. One more thing, Múinteoir Máise. Bhuel, muid Let's have a look at your lovely book, clár dubh. Ó, yeah. Fuair mé bronntanas Wow!
nua an bhliain seo ón Máistir, páistí. Nach bhfuil sé go hálainn!
I got a lovely present from the Máistir, children, and look at it! Féach! Bhíomar ag cleachtadh an nuacht ar maidin and féach ar an scríbhneoireacht álainn agus thosaigh na páistí i mí Meán Fómhair agus ní raibh siad in ann scríobh. So the páistí are going to learn, so not only are you going to learn how to read with us and practice all of your handwriting skills, you're going to learn how to write your nuacht as well every day. That is just go hiontach, Múinteoir Máise. Á, tá sé ar fheabhas agus Múinteoir Maeve, chuala mé go bhfuil na páistí is fearr sa domhan ag tosú. I heard that too, that we have the best group of páistí coming in to us in Mí Meán Fómhair. Tá an t-ádh leat agus liomsa freisin. Iontach. Both so lucky. Múinteoir Máise, I think that's it. Táimid ag tnúth go mór le na páistí a fheiceáil agus feicimid sibhse i Mí Meán Fómhair.
Slán!
Slán!